fan kelen taara kira nɔfɛ fan kelen banna kira la u ma fara fiyewu fo tiɲɛ yelen kɔ
k'a sɔrɔ tiɲɛ min nana fana kabakoba don parce que kuranɛ bi kuma kodɔnna de fɛ ko k'a sɔrɔ fana kira yɛrɛ min nana wa ma umiru o ma foyi f'u ye wa k'a sɔrɔ u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ fana u yamarulen tɛ foyi la k'u ka ala bato mukhlisina ko in bi yan de o k'u kɔnɔna jɛya lahu ala ye ad-dina u ka diinɛ na u kana fila fara ala kan u kana ala kelen bato boli ka y'u bolo u kana ala kelen bato k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ b'u bolo ala ya pilasi la naam hunafa a u tilennen hunafa kɔrɔ de ye min jɛngɛnnen don ka bɔ ngalon ma o kuma na ya hunafa a mustaqimina u tilennen ala ka sira kan n'o ye ibrahima ka sira ye ani ala kira wa yuqimu salata foyi ma f'u ye nin kɔfɛ u kɔnɔna jɛyalen diinɛ tilennen ko kuma na u ka seli jɔ

ayi ka don jahanama na ka bɔ wa an karamɔgɔ n ko kuranɛ bɛɛ kɔnɔ ne y'a fɔ karamɔgɔw ye u ka aya kelen jira n na dɔrɔn anw tɛ waajuli kɛ bilen aya kelen kuranɛ kɔnɔ k'i bɛ don ka bɔ ka don jahanama na ka bɔ o tɛ kuranɛ mumɛ bɛɛ
et puis aya de bɛ yen aya camanba khalidina fiha abadan wa ma hum bi kharijina minha ala tila ko wa o tɛ bɔ dɛ mais u ko ala ma u bi bɔ u bi bɔ o bɛ bɔ ni mun ye suna ko suna bɛ se kuranɛ na suna sera a la koyi ala ko wa ma hum minha bi kharijina k'a wala ko wa na n ka kɛlɛ fɔ a ye ko ni min donna o ti bɔ dɛ ala yɛrɛ de ko ten kuranɛ kɔnɔ mais u k'a bi bɔ u bi bɔ yahudiyaw y'a fɔ ko olu bɛ jeni koyi ko nka waatinin de don ko don damadɔw ko n'o dafara dɔrɔn k'u bɛ bila o tuma na o kɛlen sa ala sɔrɔla ka nin fɔ ko a ti bɔ dɛ n'aw donna a ti bɔ a ko man nɔgɔn dɛ ɔ nin sɛbɛ ko fana t'an bolo yan koyi n'i y'u dulɔ k'i bɔ k'a mɛn na k'u kule k'a mɛn he mɔgɔw bɛ bɔ ala kira de ko mɔgɔw bɛ bɔ n'i ka kaso ɛ ko juge man'i juge n'a y'i don kaso la n'i ka kaso dafara i ti bɔ wa ɛ olu m'a faamu kasoden dɔw bɛ bɔ dɔw bɛ sa kaso la condamné à mort u bɛ yen dɛ ah, olu ti bɔ dɛ ah, o tuma na wa ala ko ko n'a m'a faamu na n k'a fɔ a ye k'a ti bɔ o tuma na ala kana an don
na a ko o tigilamaw dafɛn jugu si tɛ yen ka tɛmɛ olu kan.
a ko nka maa minnu sɔnna ka da ala la amanu ko in bɛɛ bɛ daminɛ yan de ka da ala la ka ala kelen bandiya ni kelenya ye n'o ye tawhidu ye fɛn bɛɛ bɛ yen de o n'o sabatira dun wa amilu sɔlihati tawhidu kɔfɛ ka baara ɲuman kɛ ka baara ɲumanw kɛ kɛlɛ bi yan de an ni mɔgɔw ma se ka ɲɔgɔn faamuya u ko ala yɛrɛ de filila nin kuma ninnu i bi fɛn bɛɛ kɛ sɔli kira kan dɔrɔn kulɔlɔ siɲɛ tan ni kelen ni nafila y'i seli khalasi a ko mɔgɔ minnu limaniyara ka tila ka baara ɲumanw kɛ khairul bariyati n'i bi dafɛn ɲuman ɲini ala bolo olu de don mɔgɔ minnu limaniyara ka da ala la ka sɔn ala ye ka tila k'u ka sinji tugu ni cɛw don ka tilen u musow ni ɲɔgɔn cɛ ni faamaw don ka kiri tigɛ tiɲɛ kan ni muso don k'a cɛ bonya ni alimami don ka tiɲɛ fɔ a kɔfɛ mɔgɔw ye ko olu de ye khairul bariya dafɛn min ka fisa dafɛn bɛɛ ye dɛ k'o y'olu de ye ala k'a ɲɛ a la

alijinɛnadenw fana bi jɛn ala ma parce que a ye min d'u ma a b'u bɔ ee ala nin ye ne sara ye ee nin cayara dɛ o kana nin fɔ sa ee ala nin cayara o mɛlɛkɛw ma a ye dɔ wɛrɛ fara ee ala k'a d'a ma koyi sa walahi wa ziyada e m'a faamu o lezina ahsanu husna ni mɔgɔ minnu kɛra ɲumankɛla ye ko alijinɛ b'olu ye wa ziyada ko dɔ faralen b'a kan i b'o dɔn wa o de ye ala filɛli ye wa ziyada lahara u b'a fɔ yɔrɔ min na ko janimɛdenw bɛ bɔ janimɛ kɔnɔ u bɛ na ni aya dɔ ye mais u m'a faamu janimɛdenw de bɛ bɔ janimɛ tasuma na ka taa janimɛ so kɔnɔ u bɛ ala deli k'u ka segin tasuma na u t'u bila gilasi chambre froide dɔ de kɔnɔ o ka jugu tasuma ye hali i ma don a kɔnɔ fɔlɔ an ka jama diɲɛ kɔnɔ yan bi irisiw de ka nɛnɛ ka jugu yɔrɔ caman ta ye mais o don kelen bɛ ka irisiw bɔ dɔgɔtɔrɔso la kuwa ja nɛnɛ bi adamaden de jeni i n'a fɔ tasuma b'i jeni cogo min n'i y'u joli ye k'u fan bɛɛ k'u joli bilen nɛnɛ de digir'u la yanni mɔgɔw ka se kuru kana tasuma man'i jeni i wolo bɛɛ bi bɔ cogo min na dɛ nɛnɛ kɛn bɛ ka farajɛ ninnu bɛɛ wolo bɔ ten u bi dɔgɔtɔrɔso ɔ ala ko waati dɔ bɛ se janimɛdenw bɛ bɔ tasuma na u bɛ taa nin yɔrɔ in de la a ka jugu janimɛ ye waati dɔ la fana ko alijinɛdenw bɛ bɔ alijinɛ na hadisaw don n'u kɛnɛyara ka taa ala filɛ yɔrɔ la tafsiri de don quoi mais kuranɛ aya y'a fɔ u bɛ bɔ janimɛ jenini tasuma na ka taa janimɛ wɛrɛ kɔnɔ o ka jugu tasuma ye aha voilà ayiwa aha c'est ça donc u bɛ bɔ ka taa o min ka tila ka segin ka na o ka la ilal jahim summa inna marji'ahum la ilal jahim wa k'o kɔfɛ u mana to ko kɛ ko wa ale ala kalenna segin yɔrɔ foyi t'u la janimɛ kɔ o tumana silamɛw kɔni bɛ bɔ mhm. wa ziyada mhm. ko an ka taa ala lajɛ bɛɛ b'a ye i ka baraji hakɛ de la mhm. ne ye ala min ye n'e ye min ye olu tɛ kelen ye parce que an ka jurumu an ka barajiw hakɛ tɛ kelen ye mais an bɛɛ b'a ye ala ye bonya min d'i ma lahara i bɛ ala ye o hakɛ de la ɔ o fana masala khilafiya don fo a k'o fana faamu ne bɛ k'a fɔ tan cogo min na a yɛrɛ bɛɛ y'a labɛn ka ban ko a bɛn'a ye bɔn masala khilafiya don dɔw sunamɔgɔ caman jɛnna n'a ye mɛ siya mɔgɔw ani sunamɔgɔ dɔw olu ma jɛn n'a ye ko ala ti ye dɛ ko an k'an jigi bɔ ala yeli kan lahara ko an t'a ye dɛ mais an n'an taara cun a kɔnɔ cɛ e eh, karamɔgɔ ko an bɛ ala ye wa a fɔra a ti ye fana a b'o fana ye an ka don dɔrɔn ayi donni de ka gɛlɛn o an karamɔgɔ n'an donna ee eh, an b'a tɔ ɲɛnabɔ yen. abada wala an karamɔgɔ ko an ka don dɔrɔn o de ka gɛlɛn kuwa tiɲɛna n'an donna a tɔ ɲɛ bɛ sɔrɔ n'o tɛ k'i to kɛnɛma kɔni ala b'i ye a t'i ye o o tɛ foyi ɲɛ ye fɔlɔ tuma na ala ka donni nɔgɔya an ye zalika zalika a ko nin kuma dumanba ninnu ala ye nin alijinɛ ye mankutu ka nin damuba ye min mankutu liman

fii leyilatil kadiri leyilatul kadiri don ɔ o bɛ min fɔ o la ko kuranɛ ala y'a jigin jumulatan a bɛɛ dafalen ka n'a bila lawul mahafuzu walan na k'u nan'a bila yen o tuma na ni se kɛra min ma

i mana bato minnu k'a kɔnɔ k'o ka bon kalo ba kelen bato ye mm. lelatulu kadiri na a ko mɛlɛkɛw bi jigin a la mɛlɛkɛw bi jigin ruhu mɛlɛkɛ jibirila b'a la ruhu komi ruhu ni sanu eh, eh, fɛnkɛtigiw fɛ an ka mɔgɔw fɛ ruhu kudusu olu ko ni senu ayiwa o tuma na an ko ko jibirila k'o yɛrɛ bi jigin lelatulu kadiri don jibirila yɛrɛ bɛ na dugukolo kan o ko ten Naam u bɛ na ni ala ka yamaru de dɛ ala yɛrɛ de bɛ diɲɛ d'u ma ko su in na ka bon n ka yafa bɛ yen n ka jɔnw ma wa latigɛw fana bɛ yen su in na aw ka jigin min kuli amrin u bɛ na ni yamaru bɛɛ de ye ala ye min la ala ye min min min minɛ mm. sunkalo kɔnɔ Naam. an y'ala wele minnu kɛ mm -hmm. an y'an ɲɛsini min kɛ ala ma Naam. tuma na k'a ta lelatul kadiri tɛmɛnen na sa mm -hmm. o tuma na an filɛ lelatul kadiri kura min na mm -hmm. fo ka taa se san wɛrɛ lelatul kadiri ma mɛlɛkɛw bɛ jigin mm. min kuli amri ko bɛɛ la karisa i tun ye ala deli ko i ka dɔnni sɔrɔ ala sɔnna e ta ma i ka dɔnni filɛ karisa e tun bɛ wari ɲini de la ko garisɛgɛ sirilen don ala sɔnna e ta ma ɲinɛn kɔni garisɛgɛba bɛ di e ma ɔ karisa e tun bɛ mɛriya ɲini ayiwa ala sɔnna ko an ka n'i ka mɛriya d'i ma ɔ depite i yɛrɛ ka depiteya filɛ aw bɛ ɲɔgɔn woloforoko ni ɲɔgɔn kunci la perezidanya min nɔfɛ ala ko ko ka n'a di karisa ma ayiwa i ka perezidan jala filɛ tuma na mɛlɛkɛw de bɛ jigin min kuli amri ka na ko bɛɛ jala tigɛ lelatulu kadiri ɔ o tuma na yann'o cɛ lelatulu kadiri yann'an ka s'a ma a ye ala wele dɛ a ye ala wele a ka dɔnni barikama d'a ma a bɛ ala ka diinɛ dɔn dɔnni min na a ye ala sɛbɛkɔrɔ wele o la ɔ ne bɛ dan yen nka ne yɛrɛ b'a dɔn a bɛ min fara kan e yɛrɛ b'o dɔn wari diya nin kɛ tan i y'a dɔn garibukɔrɔ ka baara y'o ye an garibulama tun bɛ ko ko fini tɔgɔ ɔ fini tɔgɔ a b'o sɛbɛn k'o nasi mu fini min ka di i ye i bɛ t'o kunkurun ɲini k'o sisi k'o garibukɔrɔ dun bɛ ko caman kɛ koyi ayiwa baasi tɛ salamun hiya eh, salamun hiya a ko kisi o kisi mɛlɛkɛw kɔni bɛ yaala duw kɔnɔ dɔrɔn u bɛna silamɛw ɲɛda filɛ salamu aleykum salamu aleykum salamun hiya salamu dɔrɔn kisi o kisi o tuma na o ye salamu tahiya ye mɛ salamu kisi hiya. o bɛ o dumuni don c'est-à-dire nin na fo i ka yɛlɛ escalier kan pour que i k'i cun so kɔnɔ mm. kogo de bɛ surunya mm. salamun hiya mm. i sen ta k'a da dɔrɔn e mago bɛ mun na kuma ala fɛ kuma ala fɛ kogo surunyana i b'a pan sisan o tuma na kisi de bɛ yen sa dɛ salamu hiya ala yafa ninnu ma ala yafa ninnu ma ala nin kɔni b'i fɛ ko a y'i bato dɛ nka sitanɛ sera a la nin na ala yafa ma ala yafa ma mana salamun hiya kisi o kisi hatta matla'il fajiri ko fo fajiri kɛnɛ ye taa ci ɔ fajiri kɛnɛ cili ɛ tafsirikɛlaw ye ɲɔgɔn sama yan ko leilatul kadiri fajiri kɛnɛ mana ci

hatta matla'il fajiri mana fajiri fɔlɔ o ye lelatulukadiri yɛrɛ dugujɛ fajiri ye tafsirikɛlaw bolo fajiri filanan mm. o ye selincinin fajiri wa a dugawu n'a barika bɛ to sen na mm. fo selincinin fajiri ɔ mɛ ani niyɔrɔtigi ye mɔgɔ minnu ye mm. o de ye liman khasiya rabahu minnu siranna ala ɲɛ minnu siranna ala ɲɛ ala k'an siran ala ɲɛ na

n'i ma tɔgɔ ye wa rabukal akaramu i ma de ka bon i ma ba min ko don ale de ye sɛbɛnnikɛla dege sɛbɛnni na
ni ka adamaden ladɔnniya fɛn na adamaden tun tɛ min dɔn
tiɲɛ yɛrɛ don i k'a dɔn adamaden

n'a sɔrɔla muhamadu bɛ kanda sira kan walima yɛrɛ n'a ye mɔgɔw bila ala ɲɛsiranɲɛ na
i y'a ye cogo di ni a ye nkalon tigɛ ni k'i kɔ di yala abu jali m'a dɔn wa k'a fɔ ala ala ɲɛ b'a la dɛ
mamadu a to ten

biki dege sɛbɛnni na sɛbɛnni mɔ sɛbɛnnikɛla dege a ka sɛbɛnni kɛ mhm. a ye adamaden kalan fɛn na adamaden kun tɛ min dɔn mhm.
a tɛ ten koyi innal insana la yatgha mhm. adamaden yɛrɛ dacogo de ye la yatgha a bi yaada ka kafa an ra'ahu istaghna n'a y'a ye ko a ye nɛɛma dɔ sɔrɔ adamaden bɛ ten dɛ o de la seydina ali ko ko a kana cɛ tanu a ka dɛsɛ kuma
ko a y'a to a ka se sɔrɔ a ka sɔrɔ k'a lajɛ ka sɔrɔ se foyi tɛ mɔgɔ ye a bɛ jɛn ni fɛn dɔ ye a b'a yɛrɛ kɛ cogo dɔ la ko a y'a setigi makɔnɔ dɛ o caman ye se sɔrɔ an karamɔgɔ olu y'u bolo kɛ tan an m'olu ye bilen dɛ ayi an ni dɔw y'an terikɛ ni ɲɔgɔn ye yan ala nana dayɛlɛli kɛ minkɛ to ka mobili e karamɔgɔ ko ko cayara ɔ ko ayiwa ko a bɛ bɛn ko kɔrɔtɔ ko tɛ walahi walahi a b'a guruguru ɲɔgɔn kan o dɔw ye wari sɔrɔ minkɛ e karamɔgɔ ko cayara e ko a bɛ ten o Bon ala k'a ɲɛ ka taa fɛ inna ila rabbika ruj'a inna ila rabbika ruj'a kana siga dɛ yaada ani kafa bɛɛ kɔfɛ segin yɔrɔ ye ala fɛ yen de ee an bɛ segin yen dɛ na ara'ayta allazi yanha abdan iza salla a ko i ye mɔgɔ ye a bɛ mɔgɔ fatani n'a ko a bɛ seli u ko ko abu jahali de don ko ni kira kun taara alikaaba la ko a bɛ taa seli a bɛ ɲɔgɔmɛ tonso a bɛ mɔgɔw bila k'o de ta ko ka n'a bila kira kunkolo kan kira sɛgɛn kosɛbɛ ahan
ara'aita in kana alal huda ɔ ko abu jahili ka kan ka ɲininka o n'a sɔrɔla kira bɛ tiɲɛ kan ah. ale ka kan ka sara ni mun ye aw amara bi taqwa walima a ye yamaru kɛ ni ala ɲɛsiranni ye ko a ye siran ala ɲɛ mm-hmm. na ara'aita in kazzaba wa tawalla e y'a ye cogo di n'a sɔrɔla abu jahil de ye nkalontigɛla in ye ale tigitigi de don o n'ale de ye nkalon tigɛ
ka tila k'i kɔ di ka bɔ kanda sira ma k'o bila pewu
a fɔ abu jahili t'a dɔn ko ala ɲɛ b'a la ala ɲɛ b'a la dɛ kalla a t'o cogo la o nka n'a ma nin dabila an bɛn'a tufa tensi ma dɛrɛ
teji min ko don nkalontigɛla teji
mɔgɔ fililen jurumutɔ teji ɛ a k'a barokɛɲɔgɔn wele kɛ n'o kɛra ne yɛrɛ ala bɛna zabaniyataw wele ee a kana tugu kafiri kɔ a b'o de fɔ komi tafisiriw la u b'a fɔ kuma dɔ la dɔmiru bɛ yɛlɛmɛ ka na abu jahili la kuma dɔ la a bɛna ala bɛ ka ɲɛfɔli kɛ kira ye i y'a faamu wa o tuma na a ye nin fɔ minkɛ a ko kɛla abu jahili ka radiwu de don k'a jasi la tuti'uhu muhamadu kana tugu abu jahili la ka seli bila i ka seli kɛ kana labato wasujudu i k'i suuli ala ye o kɔrɔ ye a b'o min dɔn ko i ka sujudu kɛ waqtarib mana k'i surunya ala la o tuma na toujours seli in filɛ nin ye ala ye kira ye seli bonya ka seli fɔ ka seli fɔ ka seli gɛlɛya silamɛw ye fo ka s'a dan na parce que ala bɛ sɔrɔ seli de kɔnɔ ala b'i ye seli de kɔnɔ i ni ala bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na seli de kɔnɔ i y'a dɔn aw bɛ seli dɔn o an ka seli in ko tɛ aw bɛ seli sɛbɛ sɛbɛ dɔn ni maa o maa ye seli sɛbɛ sɛbɛ kɛ i b'a ye ko i surunyana ala la bilahi ɔ mais ala yɛrɛ y'a fɔ yan kira ma wa sujud waqtarib o sujud waqtarib i ten turu ne ala ye i k'i surunya n na o tuma na seli ɲɔgɔn alabatolan tɛ min bɛ jɔn gɛrɛ ala la face à face parce que kira y'o de fɔ n'i ɲɛ t'a la ala ɲɛ bɛ na
suratu tini a ko nin ye suratu tini a ko nin ye eh, tini an ko toro ko nin ye toro sura ye toro nin ye toro toro sura ye makiyatun ayiwa ko a jiginna makan walima yɛrɛ madinɛ wa ayatuha n'i ko i b'a aya jate jate samanu ayatin a na se aya seegin ma aya seegin don mhm.
watini watini ala ko ne kalenna tiinu na ni o ye

u tilala ka baara ɲumanw kɛ
a b'olu kɔni ye
sarala ala bolo sara min i t'a fɔ ko dɔ b'a jɛ ma yukazibuka jɔnni b'i nkalontigiya sa ni kafiriw tɛ baadu bi diini. nin bɛɛ kɔfɛ bi diini ni lahara seli ye. alayisa alahu. yala ala ma kɛ wa. bi ahakamili hakimiina. min ka kiiti ka ɲi kiiti kɛla bɛɛ ye wa. o don dɛrɛ. wala ko n'o fɔra k'u b'a fɔ ko aa wa nahnu ala zalika mina shahidin o y'o seere ye dɛrɛ. na. wa tiini.

kelen bɛ wele tiinu kelen bɛ wele zeyitun kumana ko ala ko a kalenna eh, tiinu kulu la a kalenna zeyituna kulu la kumana n'a sɔrɔ a b'a faamu ko mɛ mun n'a fɔr'u ma tiinu ni zeyitun parce que kulu kelen bɛ yen n'i taara o sanfɛ foyi tɛ yen toro kɔ toro sun de kelen bɛ ka kulu in fa ko kulu dɔ in n'i taara yen foyi tɛ yen zeyituna kɔ zeyituna ju de kelen bɛ ka kulu in fa mana k'u sinna o le de ye zeyituna kulu u m'o fɔ dɛ u sinna k'a fɔ a tɔgɔ da zeyituna yɛrɛ la k'a tɔgɔ da tiinu yɛrɛ la n'a sɔrɔ o yɔrɔ faamuna wa tuuri sinina ani sinina kulu tuuru sinina tuuru sinina de ye nabilayi musa ni ala tun bɛ kuma yɔrɔ min na o de ye tuuru sinina ye mɛ ko sinina o ye eberekan de ye ɛɛ o ti sariyaniya sariyaniya de don sinina tuuru sinina sinina tɛ arabukan ye.

mɔgɔw ɲɛ malola dugu in ma ni silamɛya yɛrɛ tile tɛ makan bonyana bonya bɛɛ dara makan kan mm. gazuwaw ni ko bɛɛ kɛra a ma se makan ayi makan bɔra a la dɛ mɛ silamɛ yɛrɛw kɔni nana makan ci komi a b'a dɔn cogo min na silamɛw ye makan ci ka bunde ka k'u sago ye ka alikaaba bɛɛ ci ka tasuma don a la eh.

ka madina halaki walahi a bɛ silamɛw ka tariku sɛbɛnnenw na hmm. o de la ne ko olu de ye ala kira lamaloya hmm. u bɛ bi karikatiri dilanlaw ni minnu bɛ kira neni jajugu la u bɛ bin olu kan hmm. u ka silamɛya histoire lajɛ kɛ a sɛbɛnnen don anw de ka papiyew la anw de ka diinɛ kitabuw la k'a fɔ silamɛw ka kɛlɛ la silamɛ yɛrɛw de taara contre contre ka alikaba ci Seydina Abubakari denmuso den k'a minɛ k'a dulon k'a kan dulon alikaaba la tile joli k'a toli alikaaba la a ba nan'i jɔ k'a filɛ a ko ko Asuma a ko a fɔ a man kan sa nin yɛlɛ n ka den in ka jigin parce que Seydina Bokar denmuso ko a den ma bɔ ka taa kɛlɛ kɛ quoi a y'a den ɲininka ko mun kɛra den ko ko n sirannen de don an ni min bɛ ɲɔgɔn na nin ye a tɛ hinɛ n'a ye n sɔrɔ a tɛna dan fagali ma a bɛna tamusili kɛ n na a bɛna n lebu a bɛna a tɛna dan fagali ma a bɛna n lebu ee a ko n den i siranna de a k'o tɛ a ko n ba e kɔrɔla ni n bɔra ni n sara a ko ne kun bɛ yen ka sɔrɔ i tɛ yen ni ne kun bɛ yen e tɛ yen hmm. n'i tɛ yen ne bɛ yen i siranna de saga kan tigɛlen o ka mun bɛ bosoli la n'u y'i faga kaban u man'i kɛ fɛn o fɛn e ka mun b'o la mais den bɔra a fagara fana ka tila k'a dulon alikaba la alikaba la jɔni de dulonnen don firawunɛ wa kafiri wa bolisɔnna wa la alimuwahid minnu ye la ilaha illallah muhamadu rasululayi fɔ ni tawhidu bɛ minɛ olu de la bi o de dulonna tile joli tile joli a ba nan'i jɔ k'a filɛ yɔrɔ maa tɛ se ka kuma n'i kumana u b'i da fara ba nana a den dulonnen filɛ a ko a fɔ nin yɛlɛnka den in man ka jigin sa o ka sɔrɔ ka taa hajaju deli ko a ka yamaru di pour que u ka abulayi bunu zubairu jigin ka bɔ juru la silamɛya kɛra tan de a b'o kitabu kelenw de la madinɛ u nana don madinɛ ka fagali kɛ ka madinɛ muso bɛɛ labila a sɛbɛnnen don tile saba ko min ka di min ye madinɛ ala kira ka dugu la ko u tun bɛ musow ɲini nbɛda de kan nbɛda kan ala kira ka dugu la u bɛ jɛ musow fɛ nbɛda de kan jɔniw kerecɛnw wa yahudiyaw wa bolisɔnnaw wala selilaw u ko ɲamɔgɔden kɛra ka madinɛ fa jate t'a la u jɛra musow fɛ kabini u wolola u tɛ cɛ dɔn alors mais nin sɛbɛnnen de don an ka papiyew la ni min fɔra an ka kira ma o man kan wa u ye tɔ to kira ye wa tɔ tora ala kira ye tɔ ma to a ye o yala ka bin mɔgɔw kan a bɛ bin a yɛrɛ de kan nin sɛbɛnnen don an ka kitabuw de la ala jugu ninnu bɛ ka nin de ta mɔgɔ dɔ ye siliman dɔ bɔ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam mais siliman in danna bɔko fila de ma ɔ silamɛw wulila k'u plaigner an ti jɛn n'a ye an ka kira dɔgɔyara an ti jɛn n'a ye o kɛra min na u ka i n'a fɔ mairie ko jate nation dɔw b'u bolo ye k'o ko non ko k'a lajɔ ko cɛ ka bɔ ka yafa ɲini cɛ ko a ti bɔ ka yafa ɲini a tɛ ale tɛ yafa ɲini n'u y'a ka siliman jɔ u y'a jɔ de se b'u ye mais ale tɛ yafa ɲini mɔgɔ si fɛ parce que ale ma foyi fɔ kira ma a ma min ta an yɛrɛ ka kitabuw kɔnɔ ko ale ye fɛn o fɛn fɔ ala kira ma ale y'a bɛɛ ta silamɛ yɛrɛw ka kitabu sɛbɛnnenw de kɔnɔ silamɛw ye tɔ to kira ye wa ka taa se fo kira sicogow ma o tɛ papiye kan bɛɛ bolo wa a t'an ka hadisa bɛɛ sabatilen kɔnɔ ala kira ɲɛ bɔra muso dɔ fɛ a gɛrɛla muso in na a ko k'a b'a ɲini muso fɛ ko o k'a yɛrɛ d'a ma quoi k'a fɔ n ye n yɛrɛ d'i ma pour que a ka daga a ye aa ko muso in ko ko ale ye masakɛ den de ye ko hɔrɔn k'a fɔ k'a y'i yɛrɛ di ɛ sagagɛnna ma k'o bɛ kɛ cogo di ko kira y'a bolo bɔ ko a b'a bolo maga a la ko a ka sabali min kɛ ko a ko awuzu bilahi minka ala k'an kisi i tɔɔrɔ ma nin b'anw ka kitabuw de kɔnɔ ayiwa o ye kuranɛ tafsiri yɛrɛ de ye o ye kuranɛ tafsiri de ye kira ka lamɔdenni muso alors ko kira taara mankan b'o ni zeyidi cɛ ko a bɛ taa kuma muso fɛ ko fiɲɛ ye rido ta ka bɔ yen k'o y'a sɔrɔ muso in suturalen tɛ ee ko kira ko ko subahanallahi lkhalik ee ko ala ye dɔ da ka ɲɛ koyi k'o la dɔrɔn o bɔla zeyidi donna zeyidi ko muso ma ko mun bɛ yen a non ko kira nana dɛ sallallahu alayhi wasallam ko fiɲɛ ye fɛn ta ko a ye ne ye ko a ko subahanallahi lkhalik e ko saniya bɛ ala ye ko dɔw dacogo ka ɲi zeyidu ko ko kira ko ten a ko ko d'accord zeyidu fana nana kira yɔrɔ la ko tiɲɛ yɛrɛ la ale tɛ muso in fɛ bilen ko zedu y'a bila dɔrɔn ko kira y'a ta nin de b'an ka kuranɛ tafsiri caman na a n'an ka hadisaw la bon aw est-ce que silamɛ yɛrɛw ye tɔ to kira ye wa a lajɛ silamɛw ma tɔ to kira ye bon cɛ ye nin kuma jugu ninnu de ta an yɛrɛ ka hadisaw kɔnɔ bukari ni muslim a n'an ka kisaw ani balagatu k'a dilan k'a kɛ silima ye tiɲɛ na a ma nkalon da kira la dɛ silamɛw de y'a fɔ silamɛw ka sɔrɔ ka kule an ti jɛn n'a ye a ka dabila an ti jɛn n'a ye a ka dabila a ti jɛn n'a ye a ye bukari a ye bukari papiye joli fara a ye bukari kira sallallahu alayhi wasallam a bɛ bukari kɔnɔ muso tan ni kelen walima muso kɔnɔntɔn a b'a bɛɛ turune ɛri kelen a ti janaba ko dɛ n'a tilala nin na a bɛ taa nin fɛ yen a t'i ko a bɛ tila ka bɔ yen a bɛ taa nin muso in fɛ a t'i ko a y'a bɛɛ turune muso kɔnɔntɔn o y'a dɔgɔman ye n'o tɛ muso in ye tan ni kelen mɛ n'i nana ni kɔnɔntɔn ye a sara ka muso kɔnɔntɔn de to a kunna alayhi salatu wasalam o muso kɔnɔntɔn k'a b'a bɛɛ turune ɛri kelen ni janaba nɔgɔ ye a t'i ko dɛ n'a tilala tuma min na a kɔnɔntɔn bɛɛ la ko a bɛ sɔrɔ ka na koko kelen kɛ. o b'o lebu fana kɛ kɔrɔta ye ko cɛ bi saba de. ko sahabaw tun bɛ baro kɛ k'u b'a fɔ e ko a y'a ka muso kɔnɔntɔn bɛɛ turune ɛri kelen ko a bɛ se o la ko dɔ e ko a bɛ se dɛ ko cɛ bi saba ko cɛ bi saba ka musoko fanga k'o de b'a la mɛ a b'an ka kitabu dɔw kɔnɔ ko cɛ ba fila a bɛɛ b'an bolo yan ko cɛ ba fila kamalenkɔrɔ ba fila o ka musoko kɛ fanga k'o de tun bɛ kira la mais ni kafiriw ye nin ta bi ka kira neni n'a ye ko baara wɛrɛ kun t'a la muso ko kɔ aw bɛ taa bin kafiri jumɛn kan u y'a ta kafiri minnu nɔ na dun ka sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ u y'a ta min kɔnɔ aw bɛn'o bonya ka tɛmɛ ah, ne yɛrɛ kan u y'a ta minnu kɔnɔ aw bɛ ka mɔgɔw faga o la bi aw bɛ tila ka taa bin ninnu kan k'u ye kira dɔgɔya jɔn de ye kira dɔgɔya denmisɛnw ne ka kɛlɛ in bi yan de an faw bi neni an baw bi neni mais baasi t'a la dɛ anw n'olu an bɛɛ bi segin ala ma mais fo an ka bɔ jɔnya juru de la maa t'an don diinɛ jɔnya la an tɛmɛn'o kan mɛnna davenji davenji o de la n bɛ sira jira aw la chaque fois a kana a kunkolo to maa si k'a cɛn a y'a bɔ k'a fili min dara kira kan selila n ko diinɛ ko kun banna de o bon e e k'a lajɛ kira ka muso ko aw ka an ka kalan jumɛn aw mago jumɛn bɛ nin na a nafa ye mun ye a lajɛ a nafa bɛ min

n y'a fɔ ye cogo min na muso sin dama hmm. docteurw b'a nɔfɛ san joli fo bi u ma se k'a ban u ye dɔ dɔn a na mais u ma se k'a maîtriser hali bi k'a takisifu hakikiya kɛ a ma kɛ kasifu ahan ala ye nin fɔ dɛ afala a ko wa ne ka kabako bɛ a yɛrɛw adamadenw dacogo la afala tubisiru a ɲɛ t'a la ɛ kabako bɛ adamaden dacogo la dɛ bakɔrɔba ɛ i b'i biri i ɲɛ kan k'i ka fɛn ta n'o m'i diya yɛrɛ aw minnu ka kɛnɛ i b'i biri i kɔ kan fo ka t'i bolo fila turu i b'i i bila i kɛrɛ kan a ka di i ye cogo min na baganw lajɛ u tɛ se yen. ɛ adamaden dacogo kabako bɛ adamaden la dɛ na summa nka segin sa radadnahu asfala safilin n ye adamaden kɔni nin dacogo ɲumanba in dɛ n y'a segin fo dugumana bɛɛ jukɔrɔ mana dugumana bɛɛ jukɔrɔ yan tafsirikɛlaw bi samani de kɛ yen ko asfala safilina kɔrɔ de ye ni nin dacogo ɲuman in mm. ko n'a kɔrɔla i ɲɛna mm. i bɛ tigɛ a la baro wa ee baro i yɛrɛ kun ka kɛnɛ o nka dɔɔnin dama bɔra a la ten dɔɔnin bɔra a la han n'i ye adamaden jɔlen ye don dɔ la eh. ka na jɔlen ye don dɔ la eh. ko n tilala k'a segin tuguni fo nagasi bɛɛ jukɔrɔ kabini a bɛ bere minɛ fo hali bere tɛ taa n'a ye bilen ni si sɔrɔla bolo de b'i kamankɔrɔla minɛ sa ka t'i sigi kɔni ɔ bɔn o tuma na adamaden n'a kɔrɔla o de ye summa radadnahu asfala safilina o ye tafsirikɛla dɔw ka yecogo ye

summa radadnahu asfala safilina an y'a jigin jiginyɔrɔ bɛɛ jukɔrɔ ni diinɛ t'a bolo ni diinɛ tɛ adamaden bolo a bɛ jigin dugumana bɛɛ dugumana na ni diinɛ tɛ adamaden bolo a bɛ hakɛ to hali a bɛ jɛ a ba fɛ bagan ka fisa ye walahi bagan ka fisa ye i y'a ye tuma na ni adamaden jiginna duguma tan a bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma fo illa lezina asfala safil illa lezina amanu o ye n ka kumayɔrɔ ye ahan fo ni mɔgɔ minnu limaniyara tuma na ne asfala safilina in ne t'a bila kɔrɔ kɔnɔ n t'a b'o fana kɔnɔ parce que hakili kow de bi baara kɛ yan nka ne b'a bila min kɔnɔ jogo cɛnni de don ni adamaden jogo cɛnna dɔrɔn a bɛ na asfala safilina de la mais a bɛ se ka bɔ yen cogo di illa lezina amanu fo minnu limaniyara de ka da ala la ka sɔn ala ye wa amilu salihati ka tila ka baara ɲumanw kɛ falahum ajrun sara b'olu tigiw ye ghayru mamnunin aa k'a fɔ dɔ y'a jɛ i t'o fɔ fiyewu ayi dɔ t'a jɛ mɔgɔ minnu limaniyara ka baara ɲuman kɛ bakɔrɔba k'olu sara fɛn t'a jɛ a tɛ tigɛ abada a bɛ suuru de don o don dɔ bɛ fara a kan na fama yukazzibuka ba'du bid-din ɛ mun ye e kɛ lahara ko nkalontigila ye e k'a fɔ lahara ko tɛ tiɲɛ ye hmm. a mun y'i se o ma kafiri o na alaysallahu bi ahkamil hakimina ɛ a fɔ kiri ɲɛdɔnba walima adamaden dɔnba

o de ye sinayi yɛrɛ ye o an b'o yɛrɛ de dɔn kosɛbɛ quoi o yɔrɔ dɔnnen don sinayi kɔni o ye sinayi kulu de ye o fana ye eberekan de ye m'a dɔn a bɛ fɔ sariyaniya ankɛ o fana y'o kan de ye o a bɛɛ y'o kelen de ye mubarak c'est ça ala k'an dɛmɛ na a bɛ jɔ yan